vraiment bɔra baarakɛyɔrɔ la n sɛgɛnnen don sunɔgɔ bɛ n na mɛ n tɛ se ka da n karamɔgɔ n'o ye karamɔgɔ hayidara ye a ba ye diɲɛ to awɔ karamɔgɔ hayidara ba ye diɲɛ to nka an b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ala ye limaniya kɛ k'a labɔ ala ye limaniya kɛ k'a labɔ ɛɛ buna hadamaden hali n'i ye san ba kelen de ba ɲɛ don dɔ la i laban ye saya ye kuwa hali n'i ye san ba kelen ba ɲɛ i laban ye saya ye o de kosɔn an ka fɔlikɛla dɔ bɛ yen a n'an tɛ diinɛ kelen na yɛrɛ n'o ye ɔrilisi mabele a ko ko diɲɛ bi komi catiri bɔyɔrɔ ni catiri bɛ bɔ ni filimu bɛ bɔ bandisefu bɛ yen akitɛri bɛ yen bɛɛ bɛ na i b'i ka roli zuwe n'i banna i bɛ taa a ko diɲɛ bi ten de ale ka hakili faamuya sɔrɔ o ma ko diɲɛ bi ten de ko n'i nana i b'i ta kɛ i bɛ taa donc n'an b'a ye ko diɲɛ b'o cogo de la donc an k'an jija dɛ hali bi n'an taara ɲuman ka fɔ an kɔfɛ o de ka gɛlɛn an ka poyidala dɔ fɛnɛ ko ko dɔw fɛnɛ sadon ye mɔgɔw lafiya don ye n'a kɛra ten o man nɔgɔn dɛ mɛ an ka nin musokɔrɔba in hal'a dan hayidara kelen ma a ka bɔli ma kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ hal'a dan hayidara kelen ma a ka diɲɛ nali kun yera la kun yera a nali la a ka diɲɛ kɔnɔ kun yera la ala tilala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma a hakili bɛɛ dafalen don ɛ ala ka ni cɛba in bɔ a la ni cɛ barikama in n'a kɔlɛ k'o bɔ a la awɔ ɛɛ c'est-à-dire an ti tila foli la fo ka diɲɛ wuli an ti tila tanuni na fo ka diɲɛ wuli le monde musulman n y'a sɛbɛn k'a bila bi c'est à dire silamɛya diinɛ bɛ ni musoba in barikada fo ka taa jɔ don se awɔ an b'a ɲini ala fɛ musobaw bi sara yɔrɔ min na ala ka ni muso in sara ye ala y'a ka kiraw bɔ musoba minnu na olu bi sara yɔrɔ min na ala ka ni musokɔrɔba in sara ye olu bi ye yɔrɔ min na ala k'a fara olu ye yɔrɔ la ala k'a fara olu kan alijinɛ muso barikama minnu bɛ fɔ ala k'a fara olu kan n bɛ n ka foli kɛ ka se anisari bɛɛ lajɛlen ma anisari bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ n ka sangafo kɛ ka se a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu kɛ hali bi musokɔrɔba ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a fara makoto jɔn kan ala k'an mɛɛn ka sarakati sama a ma ee jɔfɛ bɛɛ bi da ne ko minnu bɛ nkalon tigɛ ka saya nkalon da mɔgɔw la yara a ma bɔ nin kalama dɛ ala b'a ka ni don an na don min na a m'a sara maa la wa ni ala b'a ka ni bɔ don min a t'a sara maa la minnu bɛ tile ka mɔgɔw faga n'u da ye yara a ma bɔ a ta kuma kalama dɛ mɔgɔw ni a bi ala de sago la ale de ta ye ni ye ni don min y'a diya a b'a minɛ la n bɛ dugawu kɛ ni an ta bɛ kɛ don min na a k'a sɔrɔ sira ɲuman kan ala k'a ni diɲɛ farako ɲɛ ala k'a ni diɲɛ farako ɲɛ o tɛmɛnen kɔ ni sangafolaw ye ni mamudu diko ye a taalen bɛ sanga fo la hayidara fɛ mamudu diko mɔgɔ bɛ taa sanga fo de a k'i waju mɔgɔ bɛ taa sanga fo de a k'i waju mɔgɔ tɛ taa sanga fo tɔgɔ ɲini kama dɛ ayi i bɛ taa sanga fo kɛ de a k'i waju mais ne b'a la ni saya bɛ fɛn ɲɛ e ka waju la e tɛ waju walayi bilayi e tɛ waju mais n tɛna n ta bila bi n bɔkun de ye ka n ka musokɔrɔba ka sanga fo ne ba don parce que ne kɔrɔkɛ de bɛ ka ayidara ye ne ba de ye musokɔrɔba in ye aa tiɲɛ yɛrɛ la a ka saya ne m'a bila ka nin waati in na a jouera ne kan dɔɔni a jouera ne kan dɔɔni mais an bɛ ala fo k'a barika da ala ye si min d'a ma caman taara a ma a m'o d'o ma caman taara a m'o d'olu ma mais hali ni mɔgɔ ba ye san san san kɛmɛ fila sɔrɔ i bolo a ka di i ye walayi a ka di i ye k'a lajɛ diɲɛ don o don donc an bɛ dugawu kɛ ani taaba bɛɛ lajɛlen ye ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a fara makoto jɔnw kan ala k'an mɛn ka sarakati sama a ma ala k'an mɛn ka sarakati sama a ma ɛɛ k'a fɔ karamɔgɔ ayidara ye k'a k'a fo awɔ k'a k'a fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aa karamɔgɔ e e e e e ye exemple de ye diɲɛ kɔnɔ walahi sira bɛɛ kan karamɔgɔ ayidara ye exemple de ye diɲɛ kɔnɔ sira bɛɛ kan maliyɛn bɛɛ kan ka nin cɛkɔrɔba in ladege barika ɲini na maliyɛn bɛɛ kan ka karamɔgɔ ayidara ladege barika ɲini na a bɛ tile k'a fɔ an ye k'an ka barika ɲini wa ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ dɛ walayi bilahi ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ɛɛ a ma jɔ ba in kunna don kelen i b'a foto ye yɔrɔ o yɔrɔ a ni ba in i b'a sɔrɔ a sonsorolen don ba kɛrɛfɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a sonsorolen don ba kɛrɛfɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a sonsorolen don ba kɛrɛfɛ ba ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ ayi diɲɛlatigɛ kɔnɔ foyi tɛ yen min bɛ se ka gɛlɛya ka woloba musoman bɔ a tɛ yen a tɛ yen minnu taw b'u bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ayiwa k'a fɔ bidenw ye a ye barika ɲini dɛ walayi bilahi a ye barika ɲini diɲɛ bi ka taa cogo min a tolen bɛ barikatigiw de bolo walayi ni barika tɛ mɔgɔ ma la i dan b'i ye i kana da waritigiya ma i kana da sɔrɔ ma a ma fɔ ko dangaden tɛ kɛ waritigi ye ala ka garisɛgɛ ni diɲɛ mɔɔ maa jan b'a d'o tigi ma n'o tɛ a kun ti ɛ ɛ alimami jɛ surafana na o min b'a tɔgɔ wele sanga ni waati bɛɛ ka taa miliyari ta k'a di kafiri ma o masa de ye ala ye a ka garisɛgɛ non wolomani t'o la mɛ dangaden a malodon tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a kun a malodon a tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a kun wariko ta fanfɛla la o de b'an n'u cɛ ni barika b'i kɔ i ba dugaw b'i kɔ i bɛ to ala ka sutura kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo i bɛ ala ka sutura kɔnɔ i yɛrɛ don dɔ bɛ don dɔ tile bɛ bɔ ka bin i b'a sɔrɔ hali hali mugan t'i bolo i bɛ se ka dɔgɔkun ni dɔgɔkun k'o cogo la mɛ diɲɛ mɔgɔ si t'a dɔn fo n'i yɛrɛ taara f'i yɛrɛ o ye ala ka sutura ye barika de b'o kɛ i ko bilenw ala bɛ lajarabili kow s'i ma a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛna t'o kow kɔnɔ i bɛ bɔ a la barika de b'o kɛ ni barika tɛ fila ye kodɔnnaw k'o yɔrɔ la ko barika bɛ taa fo mɔgɔ yɛlɛma ko wolonfila na ko danga fɛnɛ bɛ taa fo mɔgɔ yɛlɛma ko wolonfila na n'i ma barika ɲini a bɛ taa f'i yɛlɛma ko wolonfila i bɛ adamaden dɔw ye u ka fɛn bɛɛ naki nakilen don hali n'a ka d'u ye ka ko kɛ i b'a ye a ti kɛ ko ɲɛnama ye han i b'a sɔrɔ o dɔw t'i yɛrɛ ka danga ɲininen dɛ awɔ o dɔw t'i yɛrɛ ka danga ɲininen i bɔra dɔ ninnu ma donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye walahi bilahi a ye barika ɲini aa n'o tɛ karamɔgɔ ayidara a senkɔrɔma cɛra siɲɛ caman dɛ a yɛrɛ t'a hakɛ dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ la yɛrɛ ahan mɛ aw k'a lajɛ bi k'a fɔ aw k'a lajɛ bi ee ala walahi n kun tɛ fɛ ka kuma don n ka kuma in kɔrɔ mɛ n bɛ nin yɔrɔ in jaabi n ye n balimamuso dɔ ka kuma mɛn ko maa si ma bila jiko la ko n'o ma ye ko karamɔgɔ ayidara ee ala saya ni sunɔgɔ tɛ kelen ye sa kan'u da ɲɔgɔn ma kodɔnbaliya kuma de ye walahi kodɔnbaliya kuma o de ye nin e yɛrɛ ɲɛ t'u la e yɛrɛ e ɲɛ t'u la e yɛrɛ ɲɛ t'u la e ɲɛ t'u la de han ni karamɔgɔ ayidara bi taama mɔgɔ mɔgɔ nɔfɛ o ye majigi ka baara de ala ye ala c'est à dire ala ye se min k'a ye e bi ka min défense ta ala ye se min kɛ karamɔgɔ ayidara ye n'i y'a se k'o ye sisan b'a sɔrɔ o de kosɔn ala y'o jɛ se la ala y'o jɛ se la n'a tilala a ka maguyiw n'a ka manigansu la dugu jukɔrɔ kuma o bɛ sɔrɔ ka taa jɔ ko ala y'a jira ale la o b'a sɔrɔ a tilala kojugu bɛɛ kolokololi la dugu la tout ça la ka a kɛ komi a ye ale ni ala de bɛ ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ a ni setanɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a tilala ka ko manigansi la kuma min par exemple ko ala y'a jira ale la ko IBK ka fanga bɛna ban ala m'a jira a la dɛ o y'a sɔrɔ a tilala ka a tilala ka manigansi la ka sɔrɔ a tɛ denmisɛnninw wele olu ye kudeta perepare a yɛrɛ ni ala cɛ a b'a dɔn k'u bɛna kudeta kɛ IBK la a sɔrɔla ka taa jɔ ka fɔ mikoro na ko ala y'a jira a la ala ma foyi jira n'a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛ ne ni ala cɛ ala b'a jira jɔn min na o tɛ e mɔdɛli ye awɔ ala b'a jira cɛ min na kɛ o tɛ e mɔdɛli o ye ayidara mɔdɛli de ye awɔ ala ye min sɔn jama la k'a sɔn tɔgɔ la k'a sɔn nafolo la k'a sɔn denw na ka tila k'a ka lajarabiw bola ka n'a ye a kɔ awɔ ala b'a jira ala b'a a ka kɛtaw jira o cɛba in de la n'o ye ayidara ye ala t'a yɛrɛ sɔsɔ mɛ ayidara y'o bɛɛ se to a ye k'a majigin a y'o bɛɛ se to a ye k'a majigin k'a da a y'o bɛɛ se to a ye k'a faso kanu a y'o bɛɛ se to a ye ka tasuma faga faso kɔnɔ a bɛ se ka tasuma fɛn fɛn faga a y'a bɛɛ faga faso kɔnɔ ayidara ni cɛ ti da balansi la dɛ ayi ayi a ni cɛ ti da balansi la sur ce plan a ni cɛ ti da balansi la alahu akibaru walahi n balimamuso to ka kuma to yen quoi i ka wari minɛ i balo de b'a la i k'i ka kuma fɔ

k'a ko k'a jɛ k'a tɛmɛ a tɛmɛ e, e, e, n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min k'a tɛmɛ karamɔgɔ bɛɛ la tɔw madɔgɔyali tɛ dɛ mais a ɲɔgɔnna tɛ yen karamɔgɔw la hmm. n'i kɛra ala fɛ ala bɛ k'i i si ban maa tɔɲɔ na ala ka tila ka fɛnw jira e la ala ka tila k'a ka masaya masaya ko dogolenw jira e la o bɛ kɛ cogo di ayi o tɛ kɛ o o tɛ kɛ o tɛ kɛ e filɛ ka fɛn fɛn fɔ maa si tɛ lagalagatɔ ye mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ni cɛkɔrɔba min bɛ manigansi min na bɛɛ b'a dɔn a bɛ manigansi min na a ye gɛrɛli min kɛ fanga la kabi musa tile fo k'a bila bi la n'a sɔrɔla ayidara de tun b'ale pilasi la ko ayidara gɛrɛla fanga la tan anw bɛ porobilɛmu min na bi an kun tɛ bil'o la ne m'a fɔ n ko eh, eh, eh, mali mali ɲɛmɔgɔ tun bɛ sonyɛni kɛ dɛ mais a tun bɛ dɔgɔya awɔ parce que ayidara b'u u u waaju diɲɛ don o don ka t'o de ma k'u ka faso nafolo to yen u kana fantanw ka hakɛ dun mais e ka karamɔgɔ a bi a y'u dege fantanw ka hakɛ sonyɛni de la n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ k'i ka karamɔgɔ de nana ni corruption ye parce que a bɛ mɔgɔ minnu bila pilasiw la kabi kunu fo bi a b'a fɔ k'u ka wari d'a ma wari min se t'u ye donc u b'a ta faso kɛsu de kɔnɔ u b'a ta fantanw ka hakɛ de la k'a d'a ma a tɛ siran ala ɲɛ a tɛ malo ala ma a b'a dun e bɛ taa ayidara n'o pese ko maa si ma bil'o la ko n'i ma ye jɔni maa si ma ye maa si maa si ee ee ee ayidara bi ye cɛ min fɛ o tɛ nin cɛ in ye dɛ ayi o tɛ diko ye ayidara tɛ ye diko fɛ fo ka diɲɛ wuli e b'a fɛ a ka ye ye cogo min na kɛ o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli ala t'o kɛ sabu ka d'a kan u kɛ u u kɛwale tɛ kelen ye ala yɔrɔ u kɛwale tɛ kelen ye ala yɔrɔ donc ala t'o kɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo melenge ayidara ye cɛ min ye ala ye faso kanu de don a la ayidara ye cɛ min ye ala ye limaniya de d'a ma ayidara ye cɛ min ye a ye se de to a ye ka sabali a ye se de to a ye ka sabali han voilà eh, eh. ayidara ni ayidara n'i ka eh, fereke ɲami banjugu i ka eh, maliyɛnw ka porobilɛmu ju bɛ cɛ min na e b'a fɔ k'e b'o ko k'o jɛ n'i dabara ye ko o o o o maa maa bilal'o la k'o yera maa maa yera kɛ a y'a bɛɛ de ye ni a ka a ka fɛɛrɛ jugu ye ani eh, mɔgɔ dɔw ka complicité sinon mɔgɔ faama e k'i kɛ pewu sa ala ka si d'a ma ala kana si fa a bɛ k'a ɲɛna ahɔn ala ye masa min ye ale tɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ kɔrɔ i b'i ta bɛɛ kɛ ala la f'i yɛrɛ b'i ɲinɛ bunadamadenw hakɛ mana wul'a fɛ diɲɛ don o don e b'i kan a tigiya la o don ni bunadamadenw hakɛ wulil'a fɛ diɲɛ don o don a yɛrɛ tɛ ka foronto ka bɔ n'a yɛrɛ ya a tɛ ka foronto ka bɔ n'a yɛrɛ ya depuis arasa b'i bɔ n'a ye abudul ɲang b'i bɔ n'a ye n'a sɔrɔla an bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ nin kelen kelen bɛɛ b'a wele kun bɔ ka t'a ɲininka dalaka la n'a jɔr'a la surtout mɛn tigila mɛn tigila o tɛ mɛn ni kɔda ye han mɛn tigila mɛn ni kɔda ye n'a sɔrɔla an bɛ jamana kɔnɔ walahi bilahi u b'a wele ka t'a ɲininka dalakan na komi a yɛrɛ de y'a fɔ komi a yɛrɛ de y'a fɔ fo ka fo ka. Eh, an bɛ an bɛ ameriki yan nɔ diɲɛ diinɛ bɛɛ bi bato yan diɲɛ diinɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min batobaga tɛ yan olu bɛɛ n'u ka karamɔgɔw bi yan nɔ olu bɛɛ n'u ka egiliziw bi yan minnu ta ye bolisɔn ye minnu ta ye batokɛyɔrɔ wɛrɛw ye bɛɛ n'i ta bi yan si tɛ se si ma mɛ o karamɔgɔ dɔ m'i bila nin i tɛ sogo yɛrɛ He, maa ti sogo n'i ye nin fɔ ninnu ye a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛ diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ dɔ de bɛ jamana dɔ kan depuis plus de combien d'années plus de 30 ans a ni fanga de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ahɔn a ni fanga de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a impliquelen don jamana ka fɛn bɛɛ la or il n'est rien foyi foyi tɛ hali aide-soignant dɔrɔn tɛ mali kɔnɔ hali aide-soignant tɛ n'a bɛ baara kɛ gouvernement mais et pourtant gouvernement monopole de b'a bolo n'a ye min don gouvernement na u bɛ wari d'a ma a bɛ balo la n'i y'o fɔ farajɛ u b'a fɔ ko ayi k'o tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ farajɛ b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ o de kosɔn n ye publication dɔ sɛbɛn k'a bila bi n bɛna sara n denkɛ buba fane na buba fane aw ni ala cɛ aw bɛ fɛ diko ka gɛrɛ mali gouvernement donc vous n'êtes pas prêt pour le changement donc an ma prêt eh, pour le changement changement min ka kan ka kɛ mali kɔnɔ mali kura min n'a bɛ ka révéler la vous n'êtes pas prêt hein? parce que hali bi n'aw bɛ fɛ eh, eh, eh, asimi de ka diko reçoit n'aw bɛ fɛ hali bi asimi de ka diko reçoit diko ka laɲini ye min ye aw bɛɛ b'a dɔn donc mun kɛra a ye min a bɛ ka min gana o tɛ foyi ye a ye minnu kɛ ka tɛmɛ o tɛ foyi ye a yɛrɛ bɛ ka jakumaninkaw kɛ ka bɔ ni kumaw ye k'a bila sept cent millions de francs CFA miliyɔn kɛmɛ wolonfila k'o de dira a ma a taalen intervention na ɛ eh, ɛ eh, ɛ eh, amadu kufa ni yadi agali yɔrɔ hali yadi agali ni amadu kufa diko y'i cun n'olu fɛnɛ ye o sept cent million min dira a ma k'olu ko ko k'o de d'u ma k'u bɛna ekɔlisow ɛ ɛ safurulayi madarasasow jɔ wari dir'u ma ta ma bɔ sisi ma bɔ olu fɛnɛ dimina donc a y'a cun n'olu fɛnɛ ye a y'a cun ni mali gouvernement ye k'a cun ni yadi agali ni amadu kufa ye olu dogolen don olu tɛ se ka fɔ sinɔn a ye min k'olu la n'olu y'u ta fɔ walahi diɲɛ bɛ wuli ee eh, walahi ni ala ye diko to yen a dama ala b'a bolo walahi bilahi ni ala y'a to yen a dama ala b'a bolo eh, vraiment tu dois avoir honte walahi i kan ka maloya diko defansi tali la ni mɔgɔ mɔgɔ ye halala i tɛ diko defansi ta mɔgɔ mɔgɔ ye halala ye mali kɔnɔ k'i ye maliyɛn san pourcent ye walahi i tɛ diko defansi ta sabu ka da k'a ka kɛwale jugu a ka kɛwale jugu degun fɛn fɛn bɛ anw maliyɛnw kan bi ni mamudu diko kelen ne cɛ tɛ muso tɛ k'a minɛ corruption na ka na diɲɛ fɛn o fɛn na cɛ tɛ muso tɛ mamudu diko kelen pewu a kelen ni wayidu a bɛɛ ye juguya ye a bɛɛ ye juguya kelen ye e bɛna fɔ k'e b'o kɛ siranɲɛfɛn mɔgɔw mɔgɔw ɲɛ peut-être a ka danga tɛ maa minɛ a ka dugaw tɛ minɛ nka ala y'a fɔ n ye nka ala y'a fɔ n ye i b'a dɔn a ka a ka a ka nin ko in bɛ komi n bɛna a ye taa filimu dɔ lajɛ afirikɛn filimu don an ba dɔ de kun bɛ ka an ba dɔ y'a tourné fifi dala kuyate a sigilen don faransi o b'a filimu na a ko il va pleuvoir à Conakry a ye t'a lajɛ bani ko il va pleuvoir à Conakry karamɔgɔ dɔ de don dɛ a bɛ météo ka fɛn de suit météo bi eh, a fɔ ko san bɛ na nin don yen san bɛ na nin don yen kɛ donc a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw labɔ k'olu ka taa dugawu kɛ ko san ka na a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw labɔ k'olu ka taa dugawu kɛ ko san ko san ka na donc a b'a dɔn météo ko san bɛ na don min a b'o choisir k'o k'a ka dugawu kɛ don ye donc o bɛ taa so dɔrɔn a tɛ mɛn san bɛ na est ce que y'a faamu donc Diko ka ko ko ninnu b'o cogo de la est ce que y'a faamu donc n'a y'a ka eh, eh, mani eh, eh, eh, eh, aa n'a y'a ka manigansi ninnu kɛ kuma min na k'a ka fɛɛrɛ jugu siri k'a ka plan jugu siri kuma min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko ko ala y'a fɔ ale hali ala ka kɛ ne ka ala ala kɛ ka di k'a fɔ ne ka tɛmɛ e kan Diko walayi bilahi ala yɛrɛ ala kɛ ka di k'a fɔ ne ka tɛmɛ ka tɛmɛ e kan awɔ n'ayidara ko ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn o ma kɛ ni suwala ko ko ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn o ma kɛ awɔ ala dɔn masaw bɛ mali kɔnɔ n'olu ko ko ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn ma e e ni ala tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli hali lahara e ni ala tɛ ɲɔgɔn ye walahi bilahi fo n'a sɔrɔ min fɔra ni nkalon de ye hali lahara Diko ni ala tɛ ɲɔgɔn ye parce que o ye kunnaja de o bɛ ɲini kabi diɲɛ na yan nɔ de hmm. taa mɔgɔw ka fɛnw minɛ k'e bɛ taa di e bɛ taa di fantanw ma e de ta ye fantan ninnu ye u ka u ka u ka u ka hakɛ bɛ mali gouvernement de kan fantanw ka hakɛ bɛ mali gouvernement de kan fantanw ka hakɛ de bɛ kan ka fɛnw minɛ ni mɔgɔw tɔgɔ ye k'o dun ko ko e bɛ taa di fantanw ma han i bɛ taa ci de kɛ ci. foro bɛ ayidara bolo mun le mali fɛ 1 million 244 mille kilomètre carré foro ɲini ka taa ci kɛ Diko foro ɲini ka taa ci kɛ pepulu ka hakɛ de bɛ guvɛrɛnɛma kan e e e fanda ninnu e taw tɛ bi taw tɛ sini voilà i ma foro foyi siɲɛ ko min tɔgɔ ko fandanw non non non voilà donc i b'u to yen nɔ ni min ka kan ka di guvɛrɛnɛma de b'a d'u ma e tɛ i tɛ bi i tɛ sini donc ne bɛ min fɔ ɛɛ eh, n denkɛ buba sabali ko dɔw bɛ a bɛ mɔgɔw dusu kasi kojugu a ka kuma dɔw bɛ a bɛ ne dusu kasi fo ka s'a dan na finalement je sais pas qu'est-ce que vous voulez je sais pas qu'est-ce que vous voulez ɔ aw b'a fɔ ko asimi de ka taa ka taa eh, eh, eh, diko reçoit ko asimi ka taa diko reçoit han diko i k'i yɔrɔ janya diko la mɔgɔ si gɛrɛlen ala k'i yɔrɔ janya diko la diko fɛ kɛlɛ ma sa diko fɛ teriya ye ibeka ma diko ma to ibeka la ibeka b'a to i diko bɛna to jɔn na asimi kan'a reçoit hali a la kasa bɛ maa min na kana to ka gɛrɛ i la hali diko kasa bɛ maa min na kana to ka gɛrɛ i la asimi walayi an ka dɔrɔmɛ kelen kana tiɲɛ a kan a bɛ ne ni ala cɛ c'est à dire n'an ma se ka bamakɔ terrorisiw kɛlɛ il est temps que a ka worobinɛ ninnu datugu quoi il est temps que a k'u ka worobinɛw datugu parce que u tɛ ravitaye yɔrɔ wɛrɛ o u bɛ ravitaye mali kɔnɔ yen de u bɛ ravitaye mali de kɔnɔ yen les réseaux de ravitaillement

n'i b'i fɛ ka segin k'i ka segin ka taa k'olu tɛ se mɔgɔ ma n'i b'i segin ka taa ka t'i sigi i ka dugu la komi i sigilen don ka kɔrɔ cogo min k'olu tɛ se mɔgɔ si ma k'a minɛ banjagara ka taa bɛ a taa bila yuwaru ninnu yɔrɔ yɔrɔ caman na k'u tɛ se mɔgɔ si ma ko ni mɔgɔ mɔgɔ b'i fɛ ka segin ka taa i ka village la k'olu donsow tɛ se mɔgɔ si ma n y'o de fɔ aw ye mali guvɛnɛma walahi c'est pas la peine aw ka wagner wele quoi aw kan ka c'est à dire korokaraw de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn quoi korokaraw de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn ne b'a ɲini mali peuple fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ isufu toloba n'a ka donsow ye i k'a k'u ye walahi bilahi a bɛ se ka fɛn o fɛn d'u ma a y'a di k'u dɛmɛ u ni dɛmɛ ka kan n'olu kun tɛ kab'u ka eh, eh, fɛn wulila ka bɔ yen u ye fa du yɛrɛ la ko k'u ka eh, eh, check point wuli ka bɔ yen check point wulila u ma kariw n'u mɔgɔw vide ka taa n'olu ye han e n'ala kɛ ka donsow to yen kari ni a mɔgɔw bɛ se ka taa olu olu u tɛ se ka taa kari ni kari n'a mɔgɔw ni donsow bɛ yen donso ninnu u u dama min bɛ ɲɔgɔn kan kungo kɔnɔ dɛ u dama de bɛ se ɲɔgɔn minɛ cogo la sinɔn k'a fɔ ko nin nin kɛlɛ in ye ɛɛ ɛɛ aviyɔnna kɛlɛ dɛ fɛn kɛlɛ don c'est à dire a t'an ni jamana wɛrɛ cɛ o c'est à dire dugumɛnɛw de bɛ ɲɔgɔn dogoyɔrɔ dɔn dugumɛnɛw de bɛ ɲɔgɔn dogoyɔrɔ dɔn donc ne ka foli bɛ belebele bɛ isufu toloba n'a ka jama ye walahi faso u ni fasoden ɲumanya. u y'u yɛrɛ sacrifier ala kan'a bɔ an kɔnɔ walayi bilahi ala kan'a bɔ an kɔnɔ donc a y'a ka kuma fɔtaw dɔn a kana mɔgɔw dusu kasilen don walahi mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko diko ka gɛrɛ mali gouvernement i ye mali jugu de ye i ye fasoden jugu de ye a bɛ ne ni ala cɛ i ye fasoden jugu de ye i ye mali jugu ye ni jugu diko ta ɲinini tɛ diko tɛ taa hɛrɛ foyi lase maliyɛnw ma a tɛ taa hɛrɛ foyi lase maliyɛnw ma n'a gɛrɛla asimi na a bi min dɔn o ye placement de ye ka wari minɛ hali bi eh, deliko bila man di eh, eh, eh, deliko bila man di koyi c'est devenu

sinon alimamiya ninnu wa hmm. ça c'est une couverture c'est un loup déguisé en mouton c'est un vrai loup déguisé en mouton diko a bɛn'a fɔ k'o ka gɛrɛ asimi na han o kuma ma si kɛ ta jamana tɛ évoluer ha bɔ a fane aw taara jamana minnu kɔnɔ e bi bɔ i bi taa farajɛla i bi taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la est ce que a mali bi ka mara cogo min na

han a ye senegal lajɛ kɛ gouvernement télécommande bɛ jɔni bolo yen côte d'ivoire a télécommande bɛ jɔni bolo yen burkina a télécommande bɛ jɔni bolo yen ou bien silamɛ tɔw dugu la de han mun de n'an tɛ se k'an débarrasser ka bɔ diko la diko jɔni ye mɔgɔ k'i ka bana dɔn i bɛ dɛsɛ k'o fura sɔrɔ han mɔgɔ mana i ka bana dɔn walahi i kan k'a fura sɔrɔ an ka bana mali bana tɛ cɛ ye muso tɛ kansɛri min b'an na c'est mamudu diko a bi ka min da faso in kan diɲɛ mɔgɔ si m'a da a kan wa tant que il vit là bas an t'a fɔ hɛrɛ n'a bɔra sira dɔ fɛ a bɛ taa sira dɔ fɛ n'a bɔra sira dɔ fɛ a bɛ taa sira dɔ fɛ diɲɛ don o don f'a k'an ka faamaw bagabaga an b'an si ko la an b'an si kɛ diko ka bagabaga la maa si tɛ siran a ɲɛ bilen danga ko kɔni tɛ a y'a fɔ a ye ko ne ko k'a ka ne danga walahi ko diko ka ne danga ni diko ne danga o y'a sɔrɔ ne bɛ kuma min kɛ ne bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ faso kanu tɛ ni diko ka danga ye ne minɛ o y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ne bɛ ne bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ faso kanu tɛ ni diko ka danga ye ne sera ne na kɛ walahi bilahi o y'a sɔrɔ ne ma fini ko sara la ka n ba sutura ne ma baaraɲini kɛ ka n ba sutura fo ka diko sa a ka danga tɛ se ne na kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma a ka danga tɛ se maa si la asimi kana siran a ɲɛ il peut rien te faire rien ni fɛɛrɛ jugu tɛ a tɛ se ka foyi k'i la peut-être a mana tila ka fɛɛrɛ jugu ninnu n'a ka ko jugu ninnu plan jugu ninnu plan machiavélique ninnu n'a tilala olu manigaseli n'olu nagami nagami na a bɛ sɔrɔ ka fɛn provoquer ka tapage provoquer ka t'i jɔ ala y'a jira n na karisa ka fanga tiɲɛna ala y'a jira ne fɛnɛ na mamudu diko k'i taatɔ don CPI la ala fɛnɛ y'a jira ne na k'i ser'i dan na mamudu diko ala y'a jira ne fɛnɛ na k'i ye maliyɛnw tɔɲɔ ten k'i ser'i dan na ala y'a jira ne na diko ko asimi y'i kala de ko asimi y'i kala de k'i mɛɛnna dunun tu la i bɛna babali ba min tu k'a don i kɛrɛ la k'o ye asimi ka fanga ye ala y'a jira ne na ko asimi de bɛna k'i kala ye walahi ala y'o jira ne fɛnɛ na donc an k'a sigi k'a lajɛ bisimilayi diɲɛ maa o maa mana na o tɛ se ka baara kɛ ne o e e e ta to o tigi ka o tigi ka ɛ ɛ ɛ o tigi tɛ faso nafolo suɲɛ k'a d'e ma diɲɛ maa o maa mana na fo o tigi ka faso nafolo suɲɛ k'a d'e ma i t'o tigi to yen asimi kana di dɔrɔmɛ kelen kana di diko ma dɔrɔmɛ kelen kana di diko ma a ka wuli ka baara kɛ komi tɔw y'a kɛ cogo min cogo min na voilà aw t'i kala i ka kalandenw tug'i kɔ olu ka wari d'i ma i na balo halala kɔnɔ o kɔni diyara olu ye voilà o kɔni diyara olu ye i bɛ mun kɛ nin wari bɛɛ la e bɛ mun kɛ nin wari bɛɛ la sa diɲɛ mɔgɔ jumɛn bɛ se ka nin wari bɛɛ dun ni si c'est pas financer le terrorisme parce que bɛɛ de y'a ka wari robinet fermé arabuw fɛnɛ olu ɲɛ mɛɛnna sira la peut-être olu fɛnɛ y'u ka robinet fermé i kɛ bɛ ka ninnu bila kungo kɔnɔ yen nɔ donc maintenant hali bi k'an ka wari minɛ k'o don marifa ni fɛnw na ka taa an faa n'o ye dɔ ma k'o ko la sa walayi dɔ kɛr'o la dɔ kɛr'o la aya ɛɛ mali justice diko kɔni y'a bɛɛ fɔ dɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a yɛrɛ dabara ka bɔ n'a yɛrɛ ye ahɔn hakɛ de ye nin ye o walahi bilayi ni ni ha ni ala k'a bɛ wulu ta tiɲɛ kɛ a bɛ joli bɔ a kuncɛ de la a nɛn tɛ se k'o sɔrɔ k'o nɔn k'o kɛnɛya o nɔntɛ ni joli bɔra wulu yɔrɔ o yɔrɔ la a b'a nɔn a bɛ kɛnɛya mais n'ala k'a bɛna wulu ta tiɲɛ dɔrɔn a bɛ joli bɔ a kuncɛ la donc i b'o yɔrɔ de la fɛ i bɛ bɔ i t'a dabila i bɛ bɔ ne m'o de fɔ a diko n k'e bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye n delila k'a kuma fɔ n k'i bɛ bɔ n'i yɛrɛ walahi i bɛ bɔ n'i yɛrɛ ye i bi k'i da tɛmɛ kuma min kan n'i t'a fɔ kɛ i bɛna bɔ k'a fɔ don dɔ la voilà i bɛna bɔ k'a fɔ don dɔ la han il y a suffisamment de preuves contre toi walahi denmisɛnninw ma tɔ to kuma la n'a sɔrɔla an bɛ jamana kɔnɔ jamana seriyelen kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ e t'anw cɛ la bilen walayi sisan b'a sɔrɔ an y'an taayɔrɔ dɔn voilà donc n balimaw ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na amara bacili ala e ma sie e ma sie maliyɛnw kun na dɛ ɛɛ ala non mali kɛra fu de bi cɛ dɔ ko ko n y'a ka video ye tiktok kan ko mali drapo a ye mali drapo sirilen jira fatɔkɛ sen na a bɛ ka taama ka taa n'a ye awɔ fatɔkɛ bɛ ka fatɔkɛ mali drapo sirilen b'a sen na a bɛ k'a fofo a nɔfɛ et pourtant a bɛ se ka kɛ fini fini fini façon wɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ n'importe quel fini wɛrɛ ye quoi mais mali b'o cogo de la bi koyi walayi bilahi mali b'o cogo de la bi amara bacili ahan ni mali ma kɛ finikolon ye k'a fofo fatɔ sen na e da tɛ se ka don maliko kuma la amara bacili walayi awɔ e ba e b'a fɔ ko o bɛna fɔ ko sogɛli bi ka ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ k'u ko ko u bi ka juguya kɛ sogɛli la e e donc sogɛli ma foyi foyi kɛ a ma foyi foyi kɛ han ko n'ala sɔnna ko sogɛli bi k'u ka bi k'an ka président ye ee amara aya e yɛrɛ bɛ sɔn sogɛli ka kɛ mali président ye e m'a fɔ ko juguya b'a nɔfɛ yan. ah ni ni mɔgɔ min ma ɲɛ juma misiri la a taa kun tɛ ɲɔgɔn fɛ makan dɛ ahan maa ni maa maa ma ɲɛ juma misiri la juma seli la ɲɔgɔn fɛ walahi n'o man ka taa ɲɔgɔn kan i n'o man ka taa makan donc n'i bɛ Choguel ka hɛrɛ fɛ i ye min fɔ i b'a tu ka b'i da kɔnɔ n'i bɛ maliyɛnw ka hɛrɛ fɛ i ye min fɔ i b'a tu ka b'i da kɔnɔ voilà maa min ma se ka ɛ ɛ ɛ ɛ premier minisiriya kɛ o tɛ se ka perezidanya kɛ koyi ee eh, donc aw fɛ mali bɛna to aw bolo nin da la sisan mali bɛna to aw bolo nin da la parce que e bɛ yɔrɔ min na sisan e dagura parce que butigi kun tɛ e bolo bilen e ka butigini benna e y'o datugu o tora ko da la bon ala barika la n b'a dɔn i fɛnɛ bɛ k'i ta ye sisan donc e fɛnɛ bɛ fɛ ka kɛ milliardaire ye mali kɔ kan parce que Choguel ye ka e fɛnɛ ka placement ye gouvernement kɔnɔ

gouvernement ka de eh, eh, bureau eh, minnu kalannen don ka na ni mɔgɔ kalannenw ye minnu b'a dɔn jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na k'a fɛn d'olu ma jamana jamana jamana d'olu ma voilà ou bien eh, n'u ma transition kɛ ni eh, eh, eh, élection ma k'u fɛ mɔgɔ u bɛ taa équipe wɛrɛ bɛ na an bɛ se ka dɔ fara a kan k'a d'olu ma sinon e bɛ min nɔfɛ c'est temporaire ye adama eh, eh, eh, eh, eh, amara i ka i ka sɔrɔ ye c'est temporaire voilà donc jamana tɛ se ka to tan quoi jamana tɛ se ka to tan aw filɛ ka mun kɛ jamana diɲɛ jamana si tɛ yen min bɛ ka gouverner tan diɲɛ jamana si tɛ yen min bɛ ka mara tan a tɛ yen a tɛ yen c'est à dire jamana yɛrɛ kan ka fonctionner cogo cogo cogo min na a tɛ mali yɛrɛ kɔnɔ maa si maa si tɛ k'i ka rôle jouer gouvernement tɛ k'a ta jouer population tɛ k'a ta jouer foyi. sinon Segu Umaru ba delila k'a fɔ ko an ka perezidan min taara k'o tɛ ko hali n'i ye fali bila Ameriki kunna k'a bɛ marcher parce que bɛɛ b'a dɔn i bɛ taa sira min fɛ bɛɛ b'i taa sira dɔn c'est à dire bɛɛ b'i taa sira dɔn sariya maa si tɛ se k'a sɔsɔ hali segɔni hali i tɛ se ka sariya sɔsɔ ni segɔni ye yan nɔ i b'i jɔyɔrɔ bila i filila siɲɛ kelen i jɔyɔrɔ bilatɔ don i b'a ye mali de la enquête de moralité ti kɛ foyi ti kɛ les gens pourris c'est à dire zonkɔrɔ de bi cɛ dɔrɔn ka na n'u ye zonkɔrɔ de bi cɛ dɔrɔn o ti yan nɔ n'i ye foti kɛ siɲɛ kelen fo k'i sa foyi tɛ kalifa i la bilen yan awɔ i mana foti kelen kɛ hali ni hali ni ma c'est à dire hali n'i filila ka foti kɛ yan i b'a bila maa t'a f'i k'a bila dɛ i yɛrɛ de b'a bila k'a siɲɛ ka taa d'u ma wa fo k'i sa foyi tɛ kalifa i la aw tɛ sariya bonya aw ko ko jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ka taa ɲɛ o bɛ kɛ cogo di jamana jumɛn bɛ bɔ c'est à dire jamana yɛrɛ bɛ munumunu cogo min na o tɛ mali yɛrɛ la walahi a tɛ jamana kan ka fonctionner cogo min a tɛ mali kɔnɔ o de kosɔn n y'a fɔ a ye n ko hali ni sɛkumaru ye san kɛmɛ sɔrɔ kɛ an mago b'a la o ma si jamana kan ka munumunu cogo min manda kelen a kana an ka jamana a ka jamana bila o siriki kɔnɔ o kɔnɔ ka d'a ma parce que cɛ tɛ o hakili bɛ min na cɛ tɛ min bɛ se k'o kɛ voilà cɛ tɛ min bɛ se k'o kɛ cɛ tɛ o hakili bɛ min na donc. komi n y'a fɔ a ye cogo min a yɛrɛ b'a ye je suis fatigué n sɛgɛnnen don kuma caman nege tɛ n na ten kosɛbɛ mais je suis obligé de parler n karamɔgɔ dusu kasilen don n bɔra k'a ka dusu kasi partager mɔgɔ mɔgɔ bɛ lini na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen sɛkumaru napo comment allez-vous eh, zulafi ka mama fɛnɛ kun bɛ yan bon fanta sumare n ye mɔgɔ caman ye bon mɔgɔ mɔgɔ kun bɛ lini na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ ko ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'a mɛn tulo duman